yehova mulungu wamphamvu zonse ndi wamkulukulu amene mukhala ku mpando wanu wa ufumu wautali ndi wokwezedwa amene pansi pano mpoponda mapazi anu mulungu amene mudakhazika thambo popanda pokolowekerapo inu mulungu amene mumaligwira dziko m'manja mwanu dzuwa limatuluka limakalowa ndi liyenda mu njira yake imene mukudziwira m'mwambamo nyenyezi zimakhala m'mizere mwawo kuonetsera ulemerero wanu usiku chilankhulo chi- chichokera ku chilengedwe usana uonetseranso mawu anu mchilengedwe chonse atate ana anu takumananso mchipinda chino monga mwatiyitanira nkutisonkhanitsa nthawi ija okhulupirira kale adasonkhana mchipinda chapamwamba nakhulukidwa mphulupulu zawo atalapa kwa inu nakhulukirana wina ndi mnzake pomwepo mulungu mudakwanitsa mawu a buku la yoweli kuti kudzali masiku otsiriza mudzathira cha mzimu wanu pathupi lina lililonse achinyamata adzaona masomphenya akuluakulu adzalota maloto pa akapolo ndi pa adzakazi anu mudzathira cha mzimu wanu izi petro adawatsimikizira anthu powayankha ambuye mulungu wachifundo chakukomerani kuti masiku otsiriza mngelo wa nambala 4 aonekerenso kuwala kwake ana anu mukatidzadza naye mzimu woyera popeza mukutiuza ife tipemphe mvula ya masika kwa inu kwa inu mulungu olenga mphezi mu nyengo yake ndipo mudzatitsanulira mchifukwa chake tagwadanso masana ano mmene tikuphunzira mawu anu kuti ambuye mutidzadze naye mzimu woyera monga mwa lonjezo lanu popeza chidakukomerani yesu kuti muchoke mukadasachoka inu mzimu woyera sakadadza ndiye mudalonjeza yesu kuti mzimu woyera akadzadza pa inu adzakutsogolerani kuchoonadi chonse adzakutsutsani za tchimo ngakhalenso zakutsogolo adzakuzindikiritsani takonzeka mulungu akumwamba kuti masiku ano akumapeto this little company kagulu kochepa ngati aka mukadzadze ndi mzimu woyera kuti kakagwire ntchito yanu kuno ku mulanje msonkhano mudaukonza ana anu abwera mchipinda chino chipinda chopempheramo zakuya kuchokera kwa inu mulungu akumwamba bwanji mulole lonjezo la ku yoweli lomwe lija limene petro adafotokoza mulikwaniritsenso kwa ife ana anu popeza tadzipereka kumva mawu anu tapereka mitima yathu kwa inu kuti mutilankhule ndi mutigwiritse ntchito masiku ano otsiriza ambuye tidzadze naye mzimu woyera pamene mukulankhula nafe mawu anu pamene tikukambirana zinthu zakuya za mawu anu mutidzadze naye mzimu woyera kuti zokanika zathu zikakonzeke zotipatsa mantha athu zikachoke nthenda zathu mukatichiritse kuti inuyo yesu mukakwezeke kuposa china chilichonse zikomo mulungu mumamva kupempha kwathu ndipo mumakwaniritsa mawu anu ili ndilo pemphero lathu kwa inu mu dzina la yesu khristu amen okondedwa khulupirirani kuti yesu akubwera ndipo sinkhambakamwa zimenezi mukhulupirire yesu khristu akubwera sindimakonda kubwereza maulaliki komano mulungu alola kuti uthenga uwu umenso ndakambira ndi abwenzi anzathu ku blantyre inunso abwenzi kuno kumulanje uthenga umenenso muulandire nde muchite nawo mwanzeru chifukwa nthawi ya pa dziko pano ndeyatha ndipemphe brother mada mundibweretsere mipando 5 uku muyika mmene anathu aja anakhalira khulupirirani kuti yesu akubwera okondedwa musakayike konse pa yohane chapter 14 verse number 3 pali mawu amene timakonda nthawi zonse tikamakhala monga ana a mulungu akumwamba kuti ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo ndidzabweranso ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso aleluya yesu khristu adalonjeza kuti akakonza malo ndakuti kumene ali iyeko akufuna kuti ifeyo tikakhale kuti kodi tikakhalenso kumenekoko sindikudziwa ngati alipo wina amene sakufuna kukapezeka kumene yesu ali 2 atesalonika chapter 2 verse number 3 palinso mawu osangalatsawa munthu asakunyengeni konseko kuti silifika silifika chani tsiku lakudza kwa yesu khristu yesu abwera zivute zitani koma chiyambe chifike chipatukocho koma yesu asanabwere pakhale chipatuko navumbulutsike munthu osayeruzika mwana wa chonongeko akuti mwana wa chonongeko avumbuluke kaye munthu osayeruzika avumbuluke kaye akavumbuluka ameneyoyo yesu khristu abwera sinkhambakamwa yesu akubwera khulupirirani okondedwa malaki chapter 4 verse number 5 ndi 6 taonani ndidzakutumizirani eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi lowopsa la yehova ndipo adzabwenzera mitima ya atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa atate awo kuti ndisafike ndi kukantha dziko liwonongeke konse okondedwa nthawi ikubwera imene mulungu wakumwamba amadadzilengera yekha dzikoli natipanga ife mchifanizo chake amadapanga mapiri akumulanje amadapanga mitengo italitali yakumulanje amadapanga nthaka yabwino yakumulanje kuti nanazi chakudya chokoma kwambiri chikhalemo chimene brother mika amafotokoza yehova amene tsiku lina adzaononga dzikoli koma asanabwere ndi khumbo lake mulungu wakumwamba wachikondiyo kuti mitima ya atate ibwerere kwa ana ya ana kwa atate kulapa kukonzanso kutsitsimuka ndi kukonzanso koma atakonze zimenezi ndi eliya ku dziko lapansi mulungu akamuyang'ana mulanje akuona mula- mulanje wayipa wafika ponunkha ndi uchimo kuti muyende kunjaku mupeza uchimo uli ponseponse kuti tipite mnyumba zathu mupeza uchimo uli ponseponse wokondedwa tadziwani eliya akuyenera kuonekera ku dziko lapansi kuti kukonza kukhalepo pamenepo yesu abwera zinthu ziwiri mwana wa chionongeko aonekere ku dziko apatutse anthu pamaso pa mulungu wakumwamba namba 1 namba 2 eliya aonekere ku dziko kuti kukonza kukhaleponso zikachitika ziwiri zimenezi yesu khristu akubwera okondedwa khulupirirani kuti yesu khristu akubwera khulupirirani ndipo musakayike konse inuyo pamodzi ndi ine tikhulupirire kuti yesu akubwera tamvetserani pa mateyu chapter 11 verse number 13 mpaka na 14 pali mawu awa pakuti aneneri onse ndi chilamulo ana- chinanenera kufikira pa yohane ndipo ngati mufuna kulandira uyu ndiye eliya amene amati akudza haleluya yesu adauza ophunzira ake zokhudza yohane kuti yohane mukumuonayu aneneri zonse zimene adalankhula ndi chilamulo chonse zidalankhulidwa kufikira pa yohane chifukwa yohane ndi mawu ofuula mchipululu kuti konzani khwalala la ambuye lungamitsani njira zake kuona kuti mesiya akubwera nde zolankhulidwa zonse zidaloza pa yohaneyu kuti yohane akafika pakukonza njira yakudza kwa yesu akamabadwa adali yohane eliya mzimu wa eliya adali mwa yohane mwamuna wovala chikopa mwamuna wakudya uchi mwamuna wokhala kutengo eliya mwamuna yohane wakudya zinthu mopepuka monga amafotokoza pano phunziro limene lapita okondedwa anali mwamuna wamphamvu odzazidwa ndi mzimu woyera yehova akayang'ana kumulanje akuyang'anang'ana mnyamata akuyang'anang'ana mayi ndi ndani amene ndingamulonge mzimu wa eliya kuti ayende pa dziko nalengeza kutha kwa dziko lapansi nalengeza zakudza kwa yesu masiku otsiriza okondedwa mukhale ndi tcheru kwambiri mu phunziro ili ambuye ali nazo zakuya zakutilankhula ife mmoyo uno tamvetserani mu nthawi ya eliya kudali zinthu zotani 1 mafumu chapter 17 verse number 1 1 mafumu chapter 17 verse number 1 ndipo eliya wa ku tisibe wokhala ku giliyadi ananena ndi ahabu nati pali yehova mulungu wa israeli amene ndimakhala pamaso pake ngati adzagwa mame kapena mvula zaka izi koma ntanena ine ndipo mm. ndikamawerenga nkhaniyi ndimaona kuti mu nthawi ya eliya mu nthawi ya ahabu kunalinso climate change kusintha kwa chilengedwe kuwonongeka kwa chilengedwe kudachitika climate change mu nthawi ya ahabu lero pa wireless ukatsegula ukatenga newspaper ukumangoona mau olembedwa climate change climate change kuli ma workshop amene akuchitika akusintha kwa chilengedwe inu anzanga okhulupirira tadziwani m'malembamu kudachitikanso climate change mu nthawi ya ahabu ndi eliya koma eliya adali mwamuna odzazidwa ndi mzimu woyera ndi yehova adamutuma kalengeze kuti mvula siigwa siigwa mvula abwenzi koma eliya akunena mawu ondisangalatsa akuti ine yehova amene wanditumayi ndimakhala pamaso pake ndimakhala pamaso pake funso langa kwa inu kodi ife tikukwanitsa kukhala pamaso pa yehova mulungu wakumwamba kuti mulungu akhoza kutidalira ife ndikutiuza zinthu zakuya mmoyo wathu tikamawerenga baibulo kodi yehova akhoza kutidalira ife kuwerenga baibulo ndi kumalimva monga mmene mulungu akumwamba akufunira osati mmene mp- mpingo wathu ukufunira osati mmene abusa akufunira osati mmene akulu a mpingo akufunira osati mmene makolo akufunira osati mmene mwamuna wako akufunira osati mmene mkazi wako akufunira koma mmene mulungu akumwamba akufunira akhonza kutidalira ife mulungu akumwamba dziko lapansi kukuchitika zinthu zambiri zimene ngati ife sitikhala pamaso pa mulungu wakumwamba zitivuta kupanga chisankho choyenera ngati m'mene adapangira hava tilakwitsa chifukwa hava adachoka pamaso pa mulungu nde satana adamumveketsa mawu ake m'munda mwa ideni hava adasochera eliya adanena kuti sikugwa mame sikukhala mvula dziko lapansi mukaliyang'ana pakadali pano chilengedwe chasokonekera ndipo sitingakani kodi phiri la mulanje linali mmene lililimu ngati lasokonekera mitsinje mukuona timabwera apa ndaona mtsinje kandeu wa chanu umene uja madzi akuoneka kuyenda pamwamba ndi ulendo wa dziko umenewu chifukwa cha ichi ndifuna ndiitane abale awa ganizo lalikulu apa kukhala pamaso pa yehova ngati eliya kukwanitsa kuzindikira nyengo imene tikukhala iyi dachofu tabwerani anzanga mutikonzere maikofoniwa tifuna tikhale ndi zokambirana apa nde kuti phunziro likupitira silinathe phunziro likupitirira koma musachokepo mukhale pompa chifukwa muli zakuya zimene ambuye afuna tilankhule mmenemo pastor eraton bwerani

eliya adali mwamuna okhala pamaso pa yehova mulungu wakumwamba ndifuna tikambirane ife kunena kuti masiku amene tikukhala ovutawa ife tikapanda kukhala pamaso pa yehova tikwanitsa kuyizindikira nyengo ino ndi kupanga zisankho zoyenera brother mika mwatalikira uh, mulungu anamuuza eliya ndikumpatsa uthenga ndikumuuza kuti akalengeze ku dziko chifukwa mu nthawi ya ahabu kumachitika zinthu zambiri tiziona mu phunziroli chimene ndifuna ndipange pano ndifuna tione zimene zikuchitika ku dziko lapansi nde abwenzi ali kutsogolowa akhala akuyankha mafunso tikambirana ndapeza chinthu china nthawi zina maulalikiwa kulalikira tikumalalikira komano kukambirana zinthu nkofunikira kwambiri ndi choncho eti kukambirana zinthu nkofunikira kwambiri nde apapa tikhala ndi zokambirana Ah, chimene mutapange inuyo abale kumbuyo kwangaku mudzipezere malo kuti muyambe mwaona kaye kapena muziona apa kapena muziona apa eti mudzipezere malo kuti muyambe mwaona kaye uko mukaonaonamo ndikunena kuti tikhala tikukambirana chimene tikukambirana apa mukamva nkhani ya covid imene imayamba mu 2019 ndikumadzatuluka mu 2020 ganizo limene limamveka kwambiri ku dziko linali lonena kuti chifukwa cha kusintha kwa chani kodi kwa chilengedwe mu nthawi ya eliya chilengedwe chinatani kodi chinasintha ndikuziwa simunamvetsetse koma mumva tikalowa mkati mwa phunzirolo ndi apa ndiyamba kaye kuonetsa imfa zimene zikuchitika ku dziko chifukwa cha katemera anthu otchuka a dziko tili limodzi eti chifukwa mwina zinthuzi pena ukamangokuwa kumangolalikira mwina kukhala ngati m'makutu mwa anthu sizikuma unexpectedly. She woke up and died. Who knows? okay muziona maina a anthu ena azamasewera ena oyimba ena ndani mudzaona pamenepa pena ndiziimitsa kuti zimveke bwino kuti musaphonye pena paliponse ndiye tikuyambapo And I opened the paper and I saw this girl had died unexpectedly. She woke up amene mwamuona august 29 2022 charlbi dean anali otchuka ndithu wa zaka 32 analandira katemera anamwalira and ameneyi died. Who knows? Young people are dying these days. ameneyo october 26 2022

anamwalira akugona wa zaka 18 musamone kunenepako ndi anzathuwa mitundu yawo It is my duty and responsibility as uyu ndi dokotala ndi amafotokoza zimene anapeza iyeyo aseem amachanika kwinako dzina lake koma ndi ameneyi a consultant cardiologist and public health campaigner to urgently inform doctors. onani wamasewera azanjinga wa zaka 28 anamwaliranso imve- yomvetsa chisoni Doctors, patients, and members of the public. ameneyo wa zaka 15 mtsikana nayenso adampeza That the COVID mRNA vaccine has like ameneyo plumber wa zaka 26 patadutsa masiku 12 atalandira pfizer anamwalira Likely played a significant role of being a primary cause kanyamata kameneko newton akusewera basketball anangomwalira wa zaka 15 of unexpected cardiac arrest mtolankhani wa pawailesi wa zaka 44 chimodzimodzi nayenso imfa idampeza ameneyo jacob matthew mamuna 27 zaka 27 nayenso chimodzimodzi matenda a mtima adamugunda adandakalira ameneyo ndi ambirimbiri ndi apa ndingoyisiya pano muzingoona kwinako ndingoyisiya 2021 until proven otherwise.

ndi ambiritu anthu amene tikuona eti otchuka dziko lapansi pamenepo ndikubwerezeni nkhani imene munayimva ya Moussa Dembele amamasewera ku madrid ali ku training pa march 23 anali munthu amphamvu kwambiri anthu amamukonda azamasewera kwambiri osatinso pang'ono ayi chifukwa amasewera bwino mpirawo mukumuona ali ku training kugwa kunali kutiko imfa inaliti mwaona apo akunjenjeka winanso uyu mwamuona uyunso player mwamuona uyunso ali ku meeting panali pa radio mzimayi uyu

I will not. Pfizer me once, no shame. Pfizer me twice, shame on COVID. Pfizer me three times, shame on you. okay chabwino mukhoza kukhala malumano chimene ndaonetsera ndi ganizo lonena kuti tikapanda kukhala pamaso pa mulungu wakumwamba sitidziwa chimene satana akuchita tilimodzi chifukwa zochitika ngati izi dziko lapansi likuzibisa ndipo sangafotokoze tikhonza kukhala m'malo mwathu kuti tikambirane pamene takhaliramunso vuto palibe pali vuto ngati okay mwina inuyo muzibisika mmene kumabisika ndi spika ya anthu awiri chifukwa anthu afuna munthu akamalankhula zimuna mukhoza kungosuntha pano pang'ono basi choncho mwina microphone amodziwo apatseni chimene ati apange tifuna tikambirane pa zimene mwaona apazi kuti alipo amene ndi funso okay uh, kuti brother Madata Alikire brother bwera na microphone amodzi mupititsa kwa yemwe ali ndi funso ndikukhulupirira awawo akufunsa tonse taziona zochitika za apazi eti chifukwa oyankha mafunso ndi inuyo si ineyo yayi ine ndikula kufunsani mafunso funsani funso lanu anthu akhala ndi ingokusa kuti na pena kuti ndimaona apopo anthu akuoneka ngati akumwalira chifukwa cha katemera nde sinditha kuziwa kuti anthuwo amadwaladi kapena akatemera ndi amene awapangisa kuti amwalire tathokoza talimva funsolo kuti kapena mwina anthu anaodwala ndi kale amenewo kulinso funso lina okay chonde muzimvetsera mafunsowa ineyo mm, ndi mmodzi wa anthu amene timagawa makatemera amenewo ndiye zangondikhudzani mmene apopo ndaonera komanso mmene zakhalira ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti kodi munthu ngati izozo zili zosayenera komano ineyo nkukhala mmodzi wa anthu opereka zimenezozo ineyo kumwamba malo anga alipo thokoza funso lofunikira kwambiri twezi eh, fu- mwalimva funsoli kodi chifukwanso ena ndikuti amafunsa funso lonena kuti kodi ndi kuti kwa amene zinamchitikira sakudziwa nalandira sakapulumuka makumana olo funso limeneli muyankhatu anthu inu funso limeneli ena anaona mkono uko apo ah ine funso langa ndi loti zikuoneka kuti anthu amene amaonetsedwa apo kuti akufa ndi anthu amene ali ndi mbiri zawo kuti ndi chifukwa chani zikuchitika motero thokoza mwina kumene kusachedwe kwambiri awapa zinangosankhidwa za anthu otchukawo sinanga anthu omveka kale a dziko lapansi eti ndi anangosankhidwa amenewo kuti ukhale umboni wokwanira chifukwa anthu amaonekera ku dziko mwachitsanzo puleya uja anthu amamudziwa ndiye anthu akamva zitsanzo zimenezo amvetsetsa bwino koma nanga za mbalimbalizo tinapita kwa Adoviko uku ndamva mbiri inake yosakhala bwino kwambiri azigogo kwa Adoviko atha mmudzi chifukwa cha nkhani yake imeneyi koma anthu simukudziwa chabwino funso lina lija ine langa ndi funso ndiye kuti iwo anabayitsapo jakisoni wa covid kapena ayi nkutheka kuti akumwalira ndi matenda omwewo kapena ayi sindinalimvetse funsolo mwalimva okay chabwino talimva funso loti tilumikiza ndi linali chete omaliza kuti mafunso ayankhidwe kenako mwina tidzaonjezera ena omaliza amayi ndi funso chabwino anthu akulingalira abwenzi mafunso ndi amenewo mwaona pamene paja zochitikazi ali pamene tionetsetse tonse taona aliyense asankhepo funso limodzi muyambe kuyankha mafunso afunsidwa aja nde tiyambira uko brother mika musankha kuyankha funso liti o limodzi mwa ndi- ndingoyamba limene ndinayambidwa kwambirira lija kuti ndimene anafunsa mayiwo so mmene timaonera patu amationetsera umboni ine ndimawerenga ndikumva uh, zimene azifukula brother amanena kuti uyu atangobayitsa papita one week watani wamwalira atatere pachita zakuti zakuti wamwalira so amalumikiza ndi zimene munthu wachita masiku apitawo ndi imfa yakeyi tinene pano kunena kuti pa chingerezi timathanso kunena kuti pamakhala ma comorbidities ma comorbidities ndi pamene muthupi mwako muli zina kale zofowoka nthenda zina zofowoka okay nde mukakhala zina kale zofowoka nde wonjezerapo ch- chinthu china chikangopitiriza kufowoketsa chitetezo cha thupi ma comorbidities aja amakhala kuti ali ndi o, zofooka zina za mthupi zija zimakhala kuti zakula mphamvu ndi zitha kukokolanso chitsanzo tiyerekeze kuti uli kale ndi bp ndi shuga chitsanzo ah, nde iweyo walowetsamo katemera amene sakugwirizana ndi zina za mthupi mwako af- afooketsa zinthu zina za mthupi mwako ndikuti chimene chi sangakhale mwina ndikatemera amene wakupha koma chifukwa choti zina zafoka mthupi mwako mwina bp ija shuga ija imene yafoketsedwa chifukwa cha mphamvu ya katemera uja itha kupeza zoona yakuti iyonso yakupha koma maumboniwa amene timaona apawa ooneka ndi maso olembedwa akuti uyu wamwalira chifukwa cha vaccine uyu wamwalira chifukwa cha vaccine ena amene mwambonawo sana- sanapereke zithudi kuti ndi vaccine yo kapena zofoka zina za mthupi zimene zinalimo zimene atalandira katemera zinapereza kuti zinthu zina zafowoka nthenda ija ndikukula mphamvu ndimene anapola ndithu angakhale choncho zikomo tathokoza pa funso ilili alipo ofuna kuonjezera kuyankha chabwino mukaona kumapeto kuja wina amalankhula uja ndi dokotala eti owona zakathamangidwe ka magazi ndi zina zotero zamthupi la munthu mtima wa munthu ndi dokotala nayenso anazifufuza fufuza ndikupeza kuti anthu atha akupita chifukwa cha kansomalika tilimodzi tamuganizeni munthu odwala mtima nde ayambe kumwa kachaso chingachitike ndi chani tikayika eti ali ndi nthenda inde munthuyo koma chimene wapanga china choonjezera pamenepopo mmadziwa tonse timakhala ndi matenda osiyana-siyana thupi lathuli eti ndiye ukatenga zakudya zina zosayenera zimakangowonjezera vuto lija imfa ndikukhala itiyo kodi yomweyo ndikukhulupira amene munafunsa mwayankha mwayankhidwa momveka bwino eti tathokoza sister gertrude musankha kuyankha funso liti um, ineyo ndisankhe kuyankha funso la achemwali awo amene amagwira ntchito ya chipatala amene akhala akuthandiza anthu ena kuti alandire katemera Aha. um, ndikukhulupirira kunena kuti malembo amanena kuti nthawi yakusadziwa mulungu anayilekerera mwina mongotengera mawu amenewo padzana ndi dzulo ndi mmene mmabwera pano munali akusadziwa lero mmene mwamva mmene mwaona ndikukhulupirira zonena kuti mwazindikira ndi chifukwa chakenso mwafunsa funsoli ndiye ngati mwazindikira ngati mukapange mukuzindikira uh, mulungu sananene kuti tchimo limene upanga ukuzindikira adzalikhululukira ayi mwina chachikulu uh, ndikungokonzatso ubale wanu ndi mulungu pozindikira kuti mwachiona kuti ichi cha- i think sicholo- sicholondola kuchichita pa moyo wanu mongoonjezerapo uh, akamanena kuti chisautso kapena kuzakhala zovuta zokhoma kuzakhala kusagula ndi kugulitsa china mwa icho ndi kutha kwa ntchito za anthu Mhm. chifukwa tikati kugula ndi kugulisa ndi kuti tikusinthana ndalama whether upanga bizinesi kapena ukugwira ntchito so ngati pafika saizi inu ngati mukane kupereka katemera kuti ine izi simpanga nawo ndiye kutinso pali chiopsezo chakutha kwa ntchito chimene chikutsimikizira kuti tili kumapetodi kwa nthawi kuti ntchito za anthu zizatani zizatha koma achemwali ndimafuna ndikuuzeni kuli bwino kukhala moyo ozunzika kwa masiku ochepa than kugula ufulu wa kamphindi um, um, ndipalongosolenso ndi bwino uh, kuzunzika kwa, ma, kwa masiku ochepa Mhm. nkufula nkugula ufulu wa kamphindi um, kusiyana kusiyana ndi kukhala nazo zochuluka kukhala nazo zochuluka kwa kamphindi koma kukaluza moyo wamuyaya zikomo munthu adzapindulanji atazitengera dziko lonse lapansi mapeto ake kukatani kodi ndiye mukamawerenga heberi chapter 11 Ah, kuyambira verse number 37 kumatsetsereka mukamva akukambapo nkhani ya mose kunena kuti mose anakana kutchedwa mwana wa mkazi wa mfumu ndani kodi farao chifukwa anawerenga tonzo la ndani kodi la khristu analolera kuchitira zoyipa pamodzi ndi anthu a mulungu tili limodzi eti koma zofunika mzimu woyera uja akulimbitse mtima eti chifukwa tivomereze sizotani kodi sizophweka tivomereze zinthu zeti ulendo nati nkapita kumankibe kotumikira afuna kuonjezera Ndi- ndingonjezera pang'ono kunena kuti mwafunsa funso lofunika kwambiri Mm. i think chimodzi chimene tiyenera kuonetsetsa nthawi kumapeto kuno ndimakonda kucheza nawo brother ndimanena ntchito zimene tikugwira um, ntchito zimene tikugwira ambirife tiyambe kuunika mabizinesi amene tikupanga ambiri ife tiyambe kuunika ngati sitingasinthe mabizinesi ndi ntchito zimene tikugwira panopo sitikalowa m'mwamba chifukwa ntchito zambiri zikuthandizira zikusonkhezera ntchito za satana mundimva ka nchifukwa ngati manena kuti mu phunziro lino manena kuti nthawi yakwana kunena kuti tione kuti kuti tiyambe kudziimira patokha chifukwa amene anena sister gertrude kutsogolo kukubweraku kuti amene tidalire pa masystem a boma a government sitidzalimba Mhm. nde pang'ono ndi pang'ono tiyambe kutulukamo mu masystem achani aboma muja kudalira boma kandisalale kachani tiyambe kuima patokha so gawo lina limene tiunike system yathu ndi la ntchito kodi ntchito imene ndikupangayi ndikuthandizira ufumu wa mulungu wakumwamba kapena wa satana mwaona ndikupatsani chitsanzo kodi tikatenga bukhu lopatulika kumwa mowa nkololezedwa ayi now inuyo muli ndi bar mukugulitsa mowa umene baibulo likuti munthu asamwe mowa ndiye inu mukugulitsa mowa muti inuyo simumwa mowa ayi mowawo simumwa koma mukugulitsa mowa mulungu azikuonani bwanji ukulimbikitsa choti chikawononge munthu eti nde 1 akorinto 3 verse 17 amene awononga kachisi wa yehova mulungu adzatani adzamuwononga kuphatikiza pa amene amathandizira kuwononga kuja sadzangoona uyuyu wadziwononga ayayi kodi amamuthandizira kuwonongekako ndi ndani kapena adziko amamuthandizira kuonongeka ndi ndani eti